aa kalata tu inachoka kumudzi kuMalawi Bwande mukuti chani achimwene muli bwa ukamba za ife abale anu kuno kumudzi kwanu ndi a tikudzerera amwene zinthu zikuchitika mwachangu kwambiri pamene zina zikuchitikanso mogona kwambiri mutilolenso lero kuti tiyamike kumwamba kuti kuno kwanu kwachafera nthengo ayi ndithu tikadapuma tere lero ndi ndadzuka mmawa kwambiri monga mwa nthawi zonse kuti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka kunena moona mtima ndine munthu kuti wachikondi ndimalembabe kalata zanga ngakhale inuyo mudasiya kalekale kundiyankha kalata Kukhala wina, ndithu, bwenzi n'tasiya kalekale kumangolemba kalata kwa munthu amene samalabada kuti ali ndi abale ake kwathu kuno. Koma ifeyo chifukwa cha chikondi chimene chilipo, timati ayi ndithu, tiwalembere kalata achimwene adziwe kukuchitika chani kumudzi kwawo. Leronso monga mwa nthawi zonse ndiyamikire bus zotsogola za Khweze kamba kotigulira'nso sitampa kuti tikulembeni kalata. Kodi m'madziwa inu kuti kukwera bus za Khweze pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu m'mapulumutsa ndalama zambiri chifukwa basi za khweze zimakupatsani mtendere wa mu mtima pa ulendo simuyenda mwachewuchewu ngati mmene basi zinazi zimachitira komanso tiyamikire gulu la bwande partners amatilimbikitsa amwene kuti ayo bwande musaleme talembanibeni kalatazi kwa zilumika 18 tsopano zimene takhala tikulembani kalata Zimangovutatu koma inuyo kumangalandeko mukanakhala wina bwezi mutawauza anthu kumeneko kuti ii munthuyitu satopa ndi kulemba kalata kuchokera kumudzi kwathu ameneyi mumpatse degree ya ulemu udotolo wa makalata chifukwa amwene kuyamba kulemba kalata mwana asanabadwe ndikubadwa ndikukula sukulu ndikumaliza mpaka na ukachenjedewo sichinthu chamaseweratu ayi ndikupepeseni achimwene Za maliro tamva, maliro a Queen. Ayi pepani kwambiri. Kwangoona kutalika koma kukanakhala kufupi tikanabwera ndithu kudzakukhazikani. Tikanabwera kudzalira nanu limodzi. Tikuyimba nyimbo zathu za limbani, limbani mitima ulendo, limbani, limbani mitima. Ndipo ndiye kukanakhala kufupi tikanasonkhetsa ufa, nkhuni ndi kubwera komweko kudzachezera nanu. Queen ambiri tikadakonda akadakhalapobe achimwene dzaka 96 tikadakonda tikadakhalabe naye kungoti chimodzi chimene taphunzira muzonsezi achimwene ndichoti kumeneko mmalemekeza utsogoleri kwambiri kusiyana ndi kwathu kuno kwathu kuno ee ayi zikomo kuno kuli demokalase kwambiri timaona zithunzi za mmene zinthu zakhala zikukhalira kumeneko chilengezereni kuti ayi zativuta ayi ndithu Zopatsa chidwi kwambiri. Kwathu kuno ndiye ee! Zimativutabe kwabasi. Poyamba, kwathu kuno kukachitika imfa ngati zimenezi zokhudza munthu wamkulu chonchi, ndiye kuti timayamba kaye tabisa uthenga wa imfawo, anthu asadziwe msanga, m'nyumba muli zovuta anthu mumakakamizika kusekerera kuti tisapereke chithunzithunzi choti zativuta. Ndikudziwa kuti mudzikhala odabwa, nanga simunachoka kalekale kuno? Koma mu zonsezi phata lake limakhala ukamberembere. Ukamberembere ndi umene umatipangitsa kuti tisamavomereze mwachangu kuti ayi zativuta ngati mmene mwachitira kumeneko. Amakhala maganizo achabe, akuba, kuti tadikirani kaye, titoleretolere kaye ndiye tidzalengezabe bwino kuti zativuta. Musachite kaye phuma inu. Chinthu china chimene taphunzira apa amwene ndi kulemekeza anthu achikulire. Dzaka 96. anali munthu wamkulu ndithu koma ulemu umene amalandira achimwene ndithu ndi umene tikukhulupirira kuti wamusunga mpakana kumafika dzaka zimenezo inde Amanyasa ena adzinenabe kuti o Bwande anzathu ndi ochita bwino nkhawa analibe chakudya chawo chidali choyezedwa nthawi zonse inde komanso pamwamba pa zonse amalandira ulemu mu ukalamba wawo Ife kuno kufika dzaka ngati zimenezi ndiye kuti munthuyo azunzika kwambiri. M'mudzimo mwana asatsegule m'mimba ayi. Basi kaguleni tsabola wa kamphiripiri tikawamwetse agogo aja akupanga zimenezi ndi iwowo. Amakonda kudya timakanda iwo aja. Kutero kuja akufuna kutafunanso Atafuna Ayike pakhala. kufika dzaka 96 kwathu kuno ndiye kuti mvula isakaniketu kugwa basi anthu abwera akagwetse nyumba yako ayi koma agogowo akusunga mvula mnyumba ayivinikira mu mbiya ina yake ili chapakonapo dzaka 96 anthu ndikumadandaulabe kuti ayi tikadakonda akadakhalabe moyo tizicheza nawobe kwathu kuno dzaka 96 timakhala tikumayang'ana pa mtima kuti ii kodi iwowa ndiye atsanzika liti mpaka kumayitanitsa asing'anga kumanena kuti akukanikatu kumwalira ngakhale akalamba kwambiri zikuoneka kuti ali achinyamata adachekera mtima wa gondwa ndiye zikuvuta kuti atsirizike ndiye mutabwera kuti mudzatsirikule adzipita akapume ngati kuti anauzidwa kuti amafuna adzipita akapume Kwathu kuno mwina zina zake sizikuyenda chifukwa cha mmene timachitira ndi anthu akuluakulu. Anthu akamakalamba nzeru nthawi zina zimanka zichepa. Kuyiwala kumakhala kosayamba. Amatha kuyiwala khomo la nyumba yawo limene mwatsoka usiku ndikupita panja kuti akazithandize pobwerera m'nyumba kupezeka kuti asokera akalowa m'nyumba ya ena koma ndiye kumakhala kukuwa hey, mfiti kuno mfiti kuno dzationereni malodza lulululululu anthu ndiye ndikutuluka ochuluka misiri m'manja tikalange nthakati gogo amene ndi amene wakhala akutha anthu pano powaponyera matenda a kolera mm, inu kolera wakhala liti ochita kuponyerana matenda okhudza ukhondo asandukanso liti ochita kutcherana ngati kasipa ndiye kumakhala wowowowowowo gogo kulephera kunena kuti anthunu inetu sinthakati napita kuti ndikazithandize ndiye munthune ndasokera ayi ndithu amvekera iyayi mfiti nthawi zonse sizivomera basi nayeni ameneyu ndiye gogo salakwayo nayeni kho kho magazi pupupupupupu gogo yamveke salisali salisali basi ndagona pano tsalani naloni dziko lanu dziko losautsalo takhetsa mwazi ochuluka kupha anthu osalakwa. Kwathu kuno zinazi kulimba amwene ndife ife takhetsa mwazi ochuluka wa anthu osalakwa, anthu amene timawaganizira kuti amapanga za uthakati koma sizinali zoona. Ena kamba ka ukalamba, mutu umakhala ngati sukugwira bwinobwino, amatha kumayankhula nkhani zimene palibepo, basi ife nthawi yomweyo ha inu nyama zochuluka zimene adya ndiye ndi zimene zikuwapangitsa kuti adzibwebweta okhaokha. nyama zake ziti izo ino anzathu ngakhale kusinthana mphamvu kumene zikuoneka kuti zikuyenda bwinobwino mwadongosolo kuti mmene zateremu kuti gogoyo watisiya olowa ufumu ndi awa si kwathu kuno achimwene kulowa ufumu sikunakhalepo chinthu chophweka kwathu kuno kumakhala kulodzana kumakhala ndewu anthu kukawotcha nyumba zambirimbiri za anthu ena ake akuti chifukwa akumalankhula kuti alowe ufumu ndauje basi Hmm. mu imfa yawo a Queen zikuoneka kuti ayi alemekezedwabe ngakhale zinalipo zina zimene azungu amatichitira zoda mutu komabe ngakhale kwathu kuno tikulira nawobe limodzi taphunzira mmene anthu amalemekezera atsogoleri awo kuno sikutukwana kwake ukhala mtsogoleri ku nyasalande kuno ndiye umafunika ukhale munthu wolimba mtima Anthu akafuna kukutukwana saonanso kuti ndiwe wamkulu bwanji, amakutukwana zinanso iwe nkumadabwanso kuti zimenezonso mwati zili mwanga momwemu? Ufulu watipatsa mphamvu zambiri koma tsopano zosathandiza. Ufulu watipatsa ulesi, ulesi woti kudzuka m'mawa kumangotukwana anthu ena koma ntchito osagwira. Zikamapanda zinthu kuyenda ndi kumangoda anthu ena ake kuti akutikhomerera basi. Ulemu umene Queen wapatsidwa zatipangitsa chidwi kwathu kuno kuti kani zimayendanso choncho eti? Anthu onse kugwirizana kumalira limodzi. Kwathu kuno bwezi kuli kagulu kena kake kakuvina kuti mumati mutani woo zakuonekerani. Ndiye mpira ndi umenewo wayamba waima kaye kumeneko. koma mwauza hazenolo kuti mango ndiye akukulatu sikuti asiya kukula kaya tikambiranso mpirawu nde zikhala bwanji kaya kaya akampope fc kwathu kuno nde i aziona chonchobe phephani phephani akuchikazi phephani akuchimuna izizi zama- zamasimbazi ndi ndi- ndi zachibwana kwambiri kodi barman ukamuona aliyense wavala chofira umpatse chakumwa chaulere wamva iwe ndilipira ndi ineyo savomerezatu kuti zavuta ndiye ndikuopa kuti akhoza kudzikhweza ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande